o jila nkeji atọ wee gụfere elekere anọ nke mgbede n'oge ndị igbo na Ozisa 96.1 FM Owerri ụmụ igbo ụnụ anwụchuna gerenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenesde abalị iri abụọ na abụọ n'ime ọnwa Jun puku afọ iri abụọ na abụọ aha m bụ Chinedum Nwanigbo ka ọ dị ugbu a onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ahapụla ala Naịjirịa gamazie ọgbakọ ndị Commonwealth bụ nke ga-akpọtụnụ na Rwanda. Ụlọ ọrụ National Population Commission ekwuola o na ha adịla njikere ịmalite ọnụọgụgụ bụ nke a kpọrọ digital census nke a ga-akpọtụ gburugburu ala naịjirịa niile ndị ụlọ ọrụ federal road safety corps ekwuola o na ha ga-amalite nyocha akwụkwọ nke ụgbọala niile nke a bụ nyocha nke fosa ya bụ nke a na-akpọ free inspection enweghịkwa ndị a ga-ata ahụhụ ma ọ bụrụ na e nweta ndị dara n'iwu ka ọ dị ugbu a njinji ejiela na mba afghanistan dịka ala mbuze kpọlara mmadụ narị abụọ iri ise na ise ala mmụọ otu egwuregwu chelsea ahazigharịala usoro ọchịchị ha dịka onye nọbụ n'otu egwuregwu ahụ marina granovskaia na-akwadozi ịhapụ ha sonyezi anyị na ọdọ nzirịta ozi facebook anyị Ozisa 96.1 FM maọbụ YouTube Ozisa 96.1 FM TV tọzie ntị n'ala nwanne nụrụzie akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị ji bịara na mgbede a onyeisi ala anyị bụ Muhammadu Buhari n'ụbọchị taa hapụrụ Abuja gawazie ogbe ebe a na-akpọ Kigali nke dị na mba Rwanda maka ọgbakọ ndị Commonwealth nke a bụ agba nke iri abụọ na isii ya ọ bụ nnọọ n'abalị iri abụọ nke ọnwa Jun ruo na abalị iri abụọ na isii nke ọnwa Jun a ka ya bụ nnọkọ ga-ehiri odo ma pịachie ozi e nwetazi gara n'iru kọwaa o na ya bụ nnọkọ ndị Commonwealth bụkwanụ nke mejupụtara ndị isi ala niile nke si na mba dị iche iche gburugburu ụwa niile malite na mba iri ise na anọ ndị nwere n'onwe ha na afrịka ndị si eshia ndị si amerịka ndị si europe nakwa ogbe ndị ọzọ isi sekpụ ntị e ji enwe ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ iji nyụkọ mamịrị ka a mara ma ọ ga-agba ụfụfụ n'okwu metụtara nchekwa mbuli ọnọdụ ndụ ụmụ mmadụ nakwa n'ime ihe ndị ahụ ga-akwado oke nke ruru onye ọbụla Buhari onye bụ onye isi ala anyị ga-esokwe na ya bụ nnọkọ bụ nke a na-atụ anya na ọ ga-etinyekwe oke nke ya na ya bụ ọgbakọ ya bụ nnọkọ ka a na-ekwu na ọ ga-ehiri odo n'abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Jun ya bụ n'ime ụbọchị Fraịde n'izu a anyị nọ n'ime ya anyị chetawo na Femi Adesina onye enyemaka pụrụ iche maka mgbasa ozi nyere onye isi ala gara n'iru kọwaa na ya bụ njem onye isi ala gara na Rwanda ga-eritere ala Naịjirịa uru nke bara uru ka ọ dị ugbu a ndị nzukọ omeiwu ala ya bụ ndị seneti anabatala mmadụ asaa bụ ndị onyeisi ala bụ muhammadu buhari họpụtara maka ọkwa dịka ndị ministers ozi e nwetara gara n'iru kọwaa o dịka onyeisi ala dere ya bụ akwụkwọ ma degara ndị nzukọ omeiwu ndị seneti ọ bụ onyeisi oche ndị seneti bụ ahmed lawan gụrụ ya bụ akwụkwọ n'okpuru ndị nzukọ omeiwu dịka o siri nọrọ na usoro iwu onyeisiala yọrọ ayịyọ ka ha kwado ndị a ọ họpụtara dịka ndị minista n'ọkwa dị iche iche ndị a a na-ekwu okwu ya gụnyere maazị henry ikoh onye si steeti abịa umana umana o si akwa ibom ekumankama onye a si steeti Ebonyi Goodluck Opiah ọ bụkwanụ nwa afọ steeti Imo ndị ọzọ gụnyere Umar El Yakub onye si steeti Kano Ademola Adegoroye onye a si steeti Ondo tinyeziere Odum Udi onye a si steeti Rivers ndị ọzọ a na-atụ anya ma bụkwara ndị e kwo n'ihi ha nọchie anya ndị a a họpụtara ọhụrụ bụ ndị gbara akwụkwọ arụkwaghị m ya bụ minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị Chukwuemeka Nwajiuba minista na-ahụ maka nka na ụzụ n'ala anyị bụ Ogbonnaya Ọnụ minista na-ahụ maka njem n'ala anyị Rotimi Amaechi tinyezere minista nke na-ahụ maka mines na steel aha bụ Uche Ogah o nwekwara ndị ọzọ gbara arụkwaghị m bụ ndị a na-enwechaghị ohere ịgbapụta aha ha n'ebe a ụlọ ọrụ National Population Commission ka ọ dị ugbu a emeela ihe omume maka ji n'ume na ha dịra njikere ịmalite ihe ọgụgụ bụ nke a na-agụ gburugburu ụwa niile nke a pụrụ iche n'ihi na a kpọrọ nke a digital census ozi e nwetara n'aka onye isi oche nke kọmishọn a bụ Alhaji Nasir Kwarra gara n'iru kọwaa hụ n'ụbọchị tuzde na ndị ụlọ ọrụ ya bụ National Population Commission ka ọ dị ugbu a adịra njikere hụ ịzụta ihe a tụrụ n'ahịa n'ihi na ya bụ echiche ọma na-enye aka ka a mara nga a ha ọ gakwa enye aka o ka a mara usoro ebe a ga-etinye aka maka ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ ọ gara n'iru kwuo na n'oge na-adịghị anya ya bụ ihe omume a digital census ga-amalite n'egbughị oge nzukọ omeiwu ala anyị mmadụ abụọ nọrọ n'ụbọchị taa kwuo ya n'eze wara awa ma kwuo ka eluigwe na ala nụrụ olu ha na ha esire na pati ha nọbu na mbụ gafezie pati ndị ọzọ ndị a na-ekwu okwu ya bụ francis ezenwa onyewuchi bụ onye na-anọchi anya mpaghara Imo East Senatorial District onye ọzọ bụ Haliru Dauda Jika onye na-anọchi anya Bauchi Central Senatorial District dịka ha dere ya bụ akwụkwọ ha ji esi na pati ha nọbu fenyezie na pati nke ọzọ ọ bụ onye isi oche ndị sineti bụ Ahmed Ibrahim Lawan gụpụtara ya bụ akwụkwọ ndị a dere dịka usoro e si eme ya na-esi adị ka ya bụ akwụkwọ siri kọwaa hụ sinetọ francis onyewuchi ezenwa ka ọ dị ugbu a onye nke wụ mgbe mbụ ya ọ na-abanyezi na ọgbakọ ndị sineti esila na pati pdp peoples democratic party bụ nke ọ nọbu na mbụ zọbazie ụkwụ kpọmkwem n'otu pati labour party ebe nwa ogbe ya onye si steeti bauchi nọbu na all pro Progressive Congress APC esire na ya bụ pati rie mbọmbọ ọsọ banyezie na New Nigeria People's Party ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps ngalaba steeti Lagos ka ọ dị ugbu a ekwuola hụ na ha ga-amalite ihe omume gosi akwụkwọ ụgbọala gị nke a ga-akpọtụ n'ime abalị anọ ọ gara n'iru kọwaa hụ na ya bụ ihe omume a ga-amalite n'abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Juun ya bụ echi bịabịa bụ Tọzdee ọ gazi apịachi ya n'abalị iri abụọ na isii nke ọnwa Juun na n'afọ a bụ 2022 dị ka ozi anyị nwetara si wee na-akọwa hụ ya bụ ihe omume ka e ji ele nlecha ma na-asị ụmụ mmadụ ka ha jee jee kwadocha akwụkwọ niile e ji mara ya bụ ụgbọala na ọ bụrụ na ha emechaa ya bụ ihe nyocha mfosa nke abalị anọ a a na-eme ha ga-amalitezie inye ntaramahụhụ na ndị ga-akwụ ụgwọ ngwa ngwa egidere ha onye kọmanda ndị federal road safety corps steeti lagos aha ya bụ olusegun ogungbemide gara n'iru kọwaa o na ihe merenụ ha ji agba ya bụ ihe omume n'anwụ bụ nnọọ ka eluigwe na ala nụrụkwa olu ha o na mgbe ha ga-amalite nyocha pụrụ iche bụkwanụ mgbe ahụ ha ga-amalite inye ụmụ mmadụ ntaramahụhụ onye etikwala ọbịa ọkọ ọbịa ọkọ njinji ka njinji o ejiela n'ogbe ebe a na-akpọ afghanistan dị ka ya bụ njinji kpọrọla mmadụ narị abụọ iri ise na ise ala mmụọ akụkọ anyị nwetara gara n'iru kọwaa o na ya bụ ihe omume a nke kpọrọla ụmụ mmadụ ala mmụọ bụ n'ihi ala mbuze bụ nke na-akarị n'ogbe ahụ ozi a gara n'iru kọwaa o na n'agbanyeghị na ndị isi ekwe ọnwụ weghara ọchịchị n'ogbe ahụ kemgbe ọnwa ọgọst n'afọ gara aga ya bụ ogbe enwena ọtụtụ ihe nhụjuanya dị iche iche bụ nke na-etila ụmụ mmadụ n'ime ọnọdụ anya mmiri nakwa obi mgbawa ozi a nwetaziri n'aka onye a na-akpọ yakub manso onye a bụ nnọọ onye isi oche ndị isi ekwe ọnwụ ndị a bụ ebe a na-akpọ paktika province gara n'iru kọwaa o na ya bụ ihe omume a bụ ala mbuze bụ nnọọ echeta ume ekoro n'elu akụkọ metụtara egwuregwu ka ọ dị ugbu a otu egwuregwu Chelsea akọwala o na ha ga-ahazigharị usoro ọchịchị na ndị niile na-elekọta ya bụ otu egwuregwu iji mee ka ya bụ egwuregwu gakwa n'ihu na-akpa ike dị ka ha na-akwado ịhazi ya bụ egwuregwu otu onye nọbụ na ya bụ otu egwuregwu bụkwanụ onye na-enye aka ịhazi usoro ndị a si wee na-akpa ike aha ya bụ marina granovskaia gara n'iru kọwaa o na oge o ji apụ eruola ọ bụzi ya meziri o ji na-ayọ ka ndị ọzọ ga-abatanụ na ya bụ otu egwuregwu chelsea nyekwa aka ma zụta ihe a tụrụ ha n'ahịa onye ọma gara anyị ntị otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa bụ chinonye nwenyi ka m onwe m bụ chinedum onwa na ikwu tụgharịrị ya bụ akụkọ n'asụsụ igbo na-asịzi gị onye ọma imeena ịga anyị ntị ihe ọma gbara abụba gaa n'iru na-emere gị ndewo